ndị ụwa ya afụ ya o jere ije ịwụbanye n'ime mmiri n'ime river amarọ m ka nwoke a si wee dabata nweta video ihe onyonyo ebe nwunye ya na nwoke ọzọ na-akpa agwa na-adịrọ mma n'elu akwa amarọ m na ọ bụ nke nwoke sendịrị nwunye ya em the man amarọ m na nwunye ya sendịrị the man amarọ m na onye ilo sendịrị ya the man but na somehow somehow nwoke shi ọrụ na-abata n'abalị the next thing video bata o mepee ya nekwe o mmadụ naabọ na-eme ife fa ekwesịrị ime ofu n'ime ha bụrụ na ọ gịnị nwunye ya nwoke the nearest place dị ya nso bụ mmiri nekwa ya ka ọ na-eje n'akụkụ mmiri with phone ya ndị mmadụ na-agafezi wee na-enekwa anya ka a watchịkwa this man ka a mara ihe na-eme ka nwoke tụnye ofu ụkwụ tụbanye ị magonụ tụfe ụkwụ nnaa ka e shi wee rush ya this man sị ya kedu ihe kedu ihe chee na ọ ego depression o ji mmadụ ụgwọ ma ụmụ ife ndị a gasị o wee sị fa negodu na nwunye ya je buru onwe ya na-enye nwoke ọzọ ihe ọ kwụgoro ụgwọ ya ihe ọ kwụgoro ụgwọ ya hmm. guess what kaanụ ife melụnụ ị fụ ụdị ụla hey ị fụ ụdị ụla a malụ this man sị ya so onye isi adịrọ ya mma na ọ maka nwaanyị ka o ji wee chọọ igbu onwe ya

so amarọ m amarọ m amarọ m ụmụ nwaanyị a lot of things na-eme na marriages today amarọ m ife nwaanyị na nwoke ya ejekete esebe ya video bịa amarọ m ihe ha chọrọ ime achieve nwoke hapụkwanụ nwunye ee eh, eh, nwaanyị hapụrụ di ya sobe nwoke ọzọ ọ na ntanta nwunye di gị agbagoterọ ka ọ na ọ gbagotere mana ọ maghị eyuzi ya n'elu akwa amarọ m nke ọ bụ amarọ m na ọ na di gị dịzi nnọọ ka ị magonụ virus i nee ya anya ọ dị gị ka ọ ga-ebunye gị ọya amarọ m na arụ ya bụzi ogwu ogwu ka ọ na ọ na-eme gị ị laikikwa mana ọ dị emezu gị otu i si chọọ amatarọ m nke ọ bụ ajụkatago m onwe m ajụjụ aghọtarọ m mana ọ bụrụ na nwoke ọzọ dị gị nụ mma kedu ihe ị nọkwanụ na anụm di na nwunye ahụ eme ọ karala onye ọbụla mma na i jee ọsọ jee nụrụ onwe gị nwaanyị i jee nụrụ onwe gị di ọzọ ee maka ndị a na-alafu gị ọkwa ị ma ndị a niile na-alafu gị mgbe ị ga-agbapụta na marriage ahụ onye ọ na-eme gịnị analia mgbe ị ga-agbapụta na ya bụ marriage onye ọwụna eme gịnị akọrọ ọsọ nwoke a niile na-asa gị isi nọ na marriage a na-asa gị gwogwogwo a na-asade gị ya i chee na ị dị egwu nwa ahụ ahapụ di gị ahụ ị ga-adịkwa single na-eme gịnị na-akwụgharị so nke Chukwu nye gị kedu ife melu ị ma-eji wee jide ya aka ọfụma nke Chukwu nye gị kedu ife melu i jirọ chọọ ijidesi aka ike jide ya ka onye na-enwehọ ọzọ respect ya di gị respect ya ụlọ gị respect ya ndị be unu respect ya ndị be nke nwoke kwanụ most especially respect ya onwe gị kedu ife melu na nwaanyị nọ na di

8347 ya bụ nwoke bụ na ọ chọziri ịdanye n'ime mmiri maka nwunye ya amarọ m na ọ nya bụ the best option amarọ m na ọ nya bụ the best option amarọ m otu nwoke ga-esi afụgide nwaanyị n'anya nke bụ na gịnị mee na the next option bụ ịfụ nwunye gị na ọ gị ji egbu onwe gị amarọ m ka o si wee bụrụ the right thing to do mana ụmụ nwoke na-ege m ntị ọ bụrụ na o nwere ka o si adị anyị amarọ ọ nya ka m ji wee bute ebe a unu emee ka anyị malụ ọ bụrụ na o nwere ka o si adị anyị amarọ unu emee ka anyị malụ kpọọ m na 0706048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347 anọ m live on YouTube our vote Odenigbo na YouTube anọ m live ebe ahụ ị nwere ike isonyelụ m type our vote Odenigbo na the search space na imepụta na YouTube app gị ma i sonye m na Radio Garden ma ọ bụ i sonyekwana m live ka otu i si esonye m kịta ma ọ bụ i jezie na Facebook ebe m drọpụ topic anyị kọwatụ nwa obere ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa ka i tinye ọnụ ka ị malụ ka o si adị ka anyị malụ ka o si adị mụ anọnụbeghị m na that shoe mana ọ bụrụ na ị na-agabiga na ihe a bụ ihe ị na-agabiga n'ezinụlọ gị mee ka anyị malụkwanụ hello mgbede ọma kee ka ị mee Chinweokwu ị traịkwa wee kpọọ n'oge mana voice gị dị n'anị okay ee eh.

daalụ sọ daalụ mana ị ma ihe na-ewute m n'ihe niile in as much as na anyị achọrọ justify ife ụmụ nwaanyị na-eme o ọ bụ na ọ na-ewute ụmụ nwoke ele na ọ na-emefe ele ka ihe mekwana ha ji ha nwa ụmụ nwoke ji etinyekwa aka n'ụdị ihe a nya apụta sị na ụmụ nwoke dị polygamous in nature kedu ka o si bụrụ na the same thing unu na-enye ndị unu na-enye ụmụ nwanyị mee ha expect ka ha dị understanding about it ka ihe mekwa na o ruo n'oge ya ọ bụrọ na anyị na-ajustify ya but a na-achọ a na-achọ ka unu kọwaalụ m kedu ife mere o ji wee dị okay ka nwaanyị die ụdị ya ebe nwoke ama edinwu ya ọ bụ na ọ ya-ekwe anybody nkọwa ọ bụ na ọ ya-ekwe unu nkọwa unu eme ka m mụta because uche onye adị njọ o nwere ife m ma ị ghọtago ọ anyị mụtakwa ebe anyị mụtakwa ebe ọ na-aga hello keki Sonny from Ugwuaji nnọọ na-ajụ ụmụ nwoke na-emekwenye ya maka nwoke ji ihe jere

o nwee mgbe nwoke adị eji nwaanyị estep in so because na nke nwoke spend it is okay nya nwa na onwe ya ịgba n'ilo then expect nke nwaanyị maka na ọ spend ya die ya but ka anyị hafụ ideviate from the matter the matter bụ that na o nwere nwata nwoke chọrọ igbu onwe ya maka na ọ fụ vidio ebe nwunye ya na-eme ife dị anya with nwoke ọzọ ife nwoke ife di na nwunye kwesịrị na-eme ka fa naabọ nọ na-eme ife na-adị ebupụta ife ekwesịghị ise ese ka fa na-eme nwoke wee fụ ya the next available option bịatara ya n'isi bụ gịnị iwubanye n'ime mmiri ka ọ drown ọ nya bụ the best 0706048 5853 ma ị kpọọ na 0915 570 8347 cheta na anyị nọ na Volt Odenigbo na YouTube nọrụ na Facebook na Volt 104.3 FM anyị nọkwa also na Radio Garden nọrụkwa kịta na redio gị live from Enugu hello
good evening kee ka i me hmm.

ee eh, bye bye o oh. ee o nwere ịma ama unu na odenigbo but ife ji like odenigbo ndị nke m bụ na ụmụma na-ekwu okwu na-atọ ụtọ na ntị ụmụma na-ekwu okwu na-atọ ụtọ na ntị e nwere short nwee medium nwee long ihe nke ọ bụla i nwe ị ga-eyuzu ya ọfụma onye mọzụ na gị nwa ga-eyuzu yuzikwa ya ọfụma ọ bụkwa n'ọnụ m ka o si wee fụta then again onye na-ejikwanụ solomon asị na solomon married many wives unu nee anya ka solomon shi wee end ya up ọ nwụrụ ọfụma o onye chịrị obodo for 40 years ọ try mana n'ezie ka 40 years a si wee ga ọ tọnụla away from god maka onye nwaanyị bịa o buru arụsị nke ya bịa onye bịa o buru god nke ya bịa onye bịa o buru mmiri nke onye ọ na-abịa o buru ife a lot of distractions and uh, ya bụ even uh, the thing mere ya a nalụkwuo ya obodo ọ na-achị ka ya bụ unu jirikwa ndị dị na baịbụl na-eme example unu chekie ka ha na chukwu si wee endie up akara aka fa ka ebe akara aka fa je ife niile fa kwesịrị idowere ụmụ ya ihe niile o kwesịrị idowe ụmụ ya kedu ka o si wee je ọ kwa ka ọ nwụcha nwa ya nwoke o wee tasuruzie a nalụ most of the kingdoms ọ na-achị that time maka gịnị maka na spirit bịazi spirit kalị n'ezinụlọ ya so anyị na-enyekwanụ example anyị na-eme gịnị anyị na-echeki ndị anyị ji eme example unu na-amakwa na ọ na-adaba ife ị chọ for yourself hello

nnọọ ruben nnọọ ị dịkwa mma m dị nnọọ mma daalụ amen Ihe m na-ekwu na ị fụgo na amarọzi m ịnụ nwaanyị kịta ọ kazi mma na na township girls ọ ka mma na village girls na ọ bụrụ mụnwa anụbeghị m nwaanyị o, mana mụnwa achọba nwaanyị ga-anụ m ga-eje na ime ime ime ime inside village nụta onye isi jiri oyi ka ihe na-ebuteke nsogbu na nwoke nụrụ nwaanyị township onye ọ fụ na township nụọ ya

mana ọ bụrụ mụnwa bụ Ben m ga-eje na village chọọ nwaanyị nọ na village na-enweghị ife ọ ma were my own good behavior train ya ọ fụgodu ụdịrị agwa ahụ ọ gbara ya ọsọ but ụmụ nwaanyị a nọcha na township today ha ncha niile bi na-ekwu na ị na-ekwu na ala ha na-ekwu n'elu so onye o mere ya dibe ka m na-ekwu mana ụwa a bụ amamife ụwa a bụ light ụwa a bụ dịka ọkụ onye si ghọta so onye ahụ mere that thing o kwesịghị ime onye nna ya die mba onye nke ịbụa bụ ya didie nọọ ihe a na-afụ n'ụmụ nwa dụkwa ma na nwoke because akwụkwọ nsọ gwara anyị sị na nwaanyị si n'igwe wee bịa na nwaanyị bụ enyemaka nwoke na ọ nọ n'okpuru di mana ha da respect a sị na Baịbụl kwuru na nwaanyị nọ n'okpuru di a na-emezi ihe ọbụla masịrị ha ụfọdụ ụmụ nwoke sokwe na nwaanyị na-eme mụtakwa ha na-emekwu nzukọ mma

Ndị mmadụ dị iche iche a na-eme ihe n'ahịa ka ndị a dị okwu. Thank you. daalụ so Mhm. ana ọ na-awụ ụdị ihe a mee m na-wonder m sị ị dị sure na ọ bụrọ ndị ụmụ nwaanyị a na-efeed ụmụ nwoke a dị otu a maka na anyị ma aghọtara ọ bụ kedu ife melụ mmadụ ga-eji wee chọọ igbu onwe ya maka mmadụ ibe ya ọ ụjọ na onye a nwee ike njeje asị man ị nwee pride ị ya achọ ịba mba mana o nwee ike ịba mba ahụ a chụọ gị n'ụlọ ị ghọtago hello kedu I'm fine okay a na-akpọ m eze ebu n'afọ eze ebu n'afọ nnọọ kee ebe i si akpọ m ya mara gị m na-akpọ gị from uh, Enugu but abụ m onye Abịa okay eze ebu n'afọ afa m bụ Aunty Chinaza ọ bụrọ Naza ị ghọtago okay Aunty Naza kedu ka i me
daalụ gaa n'iru
ah, biko okwu a kpụ n'ọnụ anụla m ndị kwuru nke ha kwuru okwu ha kwụkwa ọtọ one of my brother kwuru okwu ọ sị na ya chọrọ ịlụ nwaanyị na ya ga-aga na inside inside village hmm. ga lụrụ na ị kpọpụta onye ahụ na town ọ bịa ghọta ihe na-eme na town bịa emewe ihe nọ na town bịa adịzie surprise ọ ya ka ọ wụ ya o nweghị otu e si mee ha emete ya o ị feel na ị na-aga village ị na ike ya tụtụrụ nke nọ na village mgbe ọ pụtara town ahụ anya anya agbake ya gị nwa adịzie surprise ya eme karịa gị nwa you understand ma ọ mee ihe m na-ekwu ị hụrụ nwaanyị ga-agba n'iro ga-agba n'iro you understand what I'm saying Mm. nwaanyị ọwụla ga-agba n'iro ga-agba n'iro I thank God for my wife

hụ the pattern of this woman o nwere ka one of my brother kwuru okwu ọ sị na pensụl ya wụ one of the town na ọ na-epi ọkụ ịghọtago my sister o nwekwa nwaanyị ị ga-epichakwa pensụl ahụ pichakwa ya ya sị ka ya cheki tụdị nke na-asaịrị ma o nwekwa enwe ihe dị dị iche ịghọtago onye ga-agba n'iro ga-agba n'iro onye nke ga-aga amịba n'ime mmiri Don't worry, let him continue. like onye kwuru okwu ọ sị nwaanyị ahụ ọ ga-akwụsị otu ọ mịbara na mmiri ga nwụfu nwụfuo hapụ ụwa tọga tọga ka gị tọga ka shuga Chineke le shuga ọ dịkwanụ ụtọ shuga ọ dị ụtọ mọmị shuga ọ dị ụtọ chọọ ihe ọdọ dị ụtọ nyetụ ihe a ụwa atọgwa like this hapụkwa ihe ndị ọchịchị anyị na-akwụ anyị kirịtị kirịtị na-akwụ anyị kirịtị kirịtị kirịtị kirịtị

afa gị bụ gịnị okay jisi ike ka ị kpọghachi m azụ netwọk na-enye mụ na gị nsogbu ị ghọtago okay hello ehe gaa n'iru gaa n'iru Maazị Ejiofor Ugwuanyi kee ebe i si akpọ m voice gị na-enye nso mmiri a na-ezo ebe ị nọ alright jisike adị m anụ ihe ị na-ekwu jisike ka ị kpọghachi m azụ o oh. jisike jisike jisike ọ netwọk hello hello good evening oh,
okay Sonny gaa n'iru o kwuchakwalụ nwaanyị ga-agba n'iro ga-agbakwa n'iro ọkwa ya bụ nke eziokwu ọ chọghịkwa ịma onye nwụrụ ozu ya na-atụ enwekwa ịtọ mmen mma

mhm. because at this point kịta ọ dịkwa ka m ya support ya bụ nwaanyị aka nni na aka ekpe di anyị ka anyị ma na isi anya jụ nke nwaanyị oyi or finally ọ hapụ the marriage because I don't understand why ị ga-eji ọ bụrụ except nọ na partner gị sị gị ee eh, nụrụ nwaanyị ọzọ ee eh, nụrụ nwoke ọzọ ehe nke ahụ adị iche mana ọ bụ na situation where ekwugo m this thing ịchọ ịnụ ọ bụ na ị bụ onye nwoke na-abụ ah, mee ka di gị malụ ama m ihe melu na unu ga-eji abịa na marriage na-achọ onye unu ga-egbu ọ bụ na ị bụ onye nwoke na-abụ mee ka di gị malụ ọ bụ na ị bụ onye nwaanyị na-abụ mee ka di gị malụ because mmadụ ijekwa gbuo onwe ya maka nwaanyị bụkwa nke m aghọtara m kama mmadụ ga-anwụ e, onye banyezie na nya bụ marriage o mebezi ị sị a na ị gwakwara ya agwa ọ kalọla anyị niile mma ị sị a na ị gwakwara anyị agwa uche ya adị ya hello eh? uche ya adị ya mana ọ kwa ị furu nke ọ ya nwoke pụta nwaanyị a na-emegbu ya n'ime marriage nke ahụ adịrọkwa mma hello ka eke ime

hmm. ọ hụrụ mmiri gaa maba na mmiri mummy m sị gị ị hụrụ nwaanyị my brother chọrọ ikwu okwu before ihe a na-ekwu ya hmm? ị ga-egburu onwe gị na gịnị na nwaanyị mere gị nwaanyị ọgwụla n'ụwa ka

ọ sị na obodo anyị a na onye igbo be anyị o onye igbo be anyị daalụ sọ daalụ and onye ga-akpa ụdị agwa ọzọ m nweta address ga-abịa visit gị obere anyị gwa gị ebe anyị si ka anyị gwa gị na brotherhood adịghọ proud of you brotherhood adịrọ proud of you chaa chaa no maka nwaanyị maka nwaanyị ibe m nwaanyị ibe m ka i ji chọọ ịkpọgbu onwe gị hmm. hello gaa n'ihu nnọọ nnọọ o daalụ sọ

ụmụ nwoke a ọ na-abụrụ nwunye ha gbaa n'iro ha na-eti mkpu ma ha na-achọ igbu onwe ha nwere ihe na-akpata ya ihe na-akpata ya bụ ụmụ nwoke na-emeghị investment ụmụ nwoke na-enweghị investment na-ejighị ego afụrọ m onye ji ego nwunye gbara n'iro na-eti mkpu

che ka m bịakwa ka m jụkwa ahụ so ihe ị na-eme ụmụ nwoke advice bụ fa emena invest n'isi ụmụ fa na nwaanyị amụrụ amụ ọ kpọtara gbara aka so ihe nwoke na nwoke na-eme ka ego just ka ọ ya-abụ o nwee ka ihe si wee dayalịa o jee nụrụ nwaanyị even ma na old age ahụ indeed eziokwu ka ị na-ekwu mana nke itinyezi ụmụaka n'ime ife nwaanyị meziri eme makwa ihe na-asị ụmụ nwoke fa emena vest onye ya-etakezi care of eh, nwoke na ọ kaa nka i che na nwaanyị ọ kpọta i che na nwaanyị ọ nụrụ anụ the woman nwere part to play ụmụaka nwere and ị dị wicked to your children afa gị bụ sorry ụmụaka chọpụta that na investment because i mean mgbe mbọ niile anyị na-agbọrọ ka anyị wee dị comfortable with ụmụ ụmụ ụmụ anyị na nwunye anyị whether na ị nụrụ 10 ị mụrụ 11 ị mụrụ 20 ihe anyị na-achọ bụ gịnị o nwee ka o si wee dagharịa ụmụ gị and follow back on something ka ị addịkwa ụmụaka to this equation kwa nke m aghọtara hello
hello good evening ka ewee gị okay ịma my brother kwupụrụ okwu now hmm. ka m dozite okwu ya somehow

ka ihe mere m ji separate a sị na ị gụọ the handwriting ma ọmị gbawa ọsọ hmm. ị hụ handwriting ya nga ọ na-ede na wall mete mete leto leto e kwu na Bible ị hụ ya ma ọmị gbawa gbawa gbawa gbawa this lady what happened we have a little misunderstand ihe nwaanyị nwụ na

o nwere kwuru okwu sị nwaanyị hapụ foonu m ha ọ wụ foonu m ka ị gara ịlụ hapụ foonu a ihe ị na-achọ ịhụ ya na foonu a gịwa ga-ebe akwa gịwa ga-alapụ ụlọ unu I won't go for my house nwaanyị ị bịa nụrụ nwaanyị ị bịa nụrụ n'oge ebe ọ dịghị na my diary ọ dịghị na my diary

Ah, otu o si ekwu okwu na otu o si ekwu okwu na-enye m joy nwunye gị why nwunye gị ama nji nọrọ with you ee eh, onye nụgodu sọsọ onu sọsọ otu sọsọ otu i si ekwugodo okwu dị enough ịchụ high bp nwaanyị ọbụla onwe nwaanyị ọbụla nwee nwoke dị bụ a good man bụ a good man ị na-ezuzu ezuzu hmm. ụmụ nwa nweta nwoke ya na street tutu mmeheri ga enyegodu gị e ga-enyegodu gị oche somewhere ị nọlụgodo ana ebe a wee na-echezi echiche ụwa gị hello nnọọ nnọọ ome ife nke bụ eziokwu

bụ nke a ka ọ na-abụ obere ihe agabigo onwere zuru ike again adịwe ehe but on the other way ọ bụ na nwoke a- ee mana kụrụ ọfụma be ji fọpụta ya ọ ma na ụmụaka so n'ọnụ dị ụjọ so mana ebe ọ na-eji ka correct ọ na-ekwu na ya akpacha ụmụaka aside kama the woman said ọ na-arịfe etu inuzi ya n'ụzọ ga kpụta another person ga-enye joy

onwezi ife ife ha ha ha go okwu because onwere ozu ucho ahead again no woman ya bụ everything ya so ụmụ nwoke m ga-adị very careful m ga-afọdụ afọdụ ịnụbata nwaanyị tupu ikpe ebe chineke enyi ya okwu lọtago ehe mepie ọfụma but onye ọbụla na-agbaghị iwu nwoke iwu nwaanyị be contented with what you have ọ ga-erite nwa igwe enweghị mma ọchịchị ya daalụ
daalụ you nwere much to say but you the little i kwu dị very very insightful ọ ihe a ga-esinwu na ya wee mụta ife hello nnọọ gaa n'iru ọ kpọfekwa m my brother ọ bụọkwa sọ gị that guy akpọpelọta m Nwafọ Ngwa Nwafọ Ngwa ọ dị sharp so adịsị na-aza ịma na onye ọbụla na onye ọbụla gakwa ọ na-ekwu uche uche uche bụ akpa onye ọbụla nyara nke ya ghọtago Mhm. ụfọdụ sị na anyị nweta one naira na account i dewe ịnụ nwaanyị my brother ị tagide afụfụ n'ụwa gbagide mbọ ị rụta nwụwa ụlọ be nna gị ị nụtakwanụ nwaanyị mụta ụmụ n'ụwa ka ekwere nke i menwu nke nke i menwu ụfọdụ ga na-eche ka ha kpata ego ka ha kpata ego ị fụ na ego ahụ ama agakwadute mara ya enwere ike ofe ihe eme onye ahụ onye ahụ agawa the main thing bụ gị mara your focus in life like mụ abụ only son of my father mgbe my father nwụ enweghị m shishi na my account mana eji m just enye ya enye ya like that m bịakwa tinye burial ya gbawa mbọ gbawa mbọ mana chukwu metere nye m ego m jikwa my father nye a befitting burial otu a ka ọ dịkwa mgbe m chọkwara ịnụ nwaanyị ọ bụrọ na m ji enough money na account but ejiwe m ije ajọ ọsụ m tee ya etebide etete ya sị na m ga-anọkwa na otu a m kpata ego rie so m kpata ego m wee sie ya nwa nke a m na-enweta enweta nwekwenu family na m ga-esi ebu nwa with them Otu a ka m si banye mewe. And for the six years in my marriage sef, ada m e-decrease, higher, na-eme increase. Ọkwa ị ghọta onye mbụ na m adị ejizi my own personal money na-eju m akpa m na-eri as a bachelor before. Na m nwetazie that money na enwere